lazarus chakwera akukumana ndi aphunzitsi ku state house mapeya 17 ma headmaster 163 aphunzitsi 911 komanso ma inspector okwana 5 ambiri akuchokera nkhotakota ayitanidwa ku state house kuti akaphunzire njira zobera chisankho Dzana amalengeza kuti alamulira mpaka 2030. Kodi amatanthauza kubera? Akuti watseka mabowo akatangale. Dziko lake liti limene wapanga zimenezo? Zaka 4 zapitazi Nick Chakwera amasowa ndalama yogulira mchere. Lero ndi bilioneya. Ndalama wazitenga kuti? Chaka chilichonse parliament ikupereka mabiliyoni ku road fund administration koma makontrakta okonza misewu sakulandira ndalama anagula fetereza ku butchery anagula fetereza ku famasi 2021 anadya 6.2 biliyoni covid fund chikhalidwe chakuba ndikatangale chasanduka ngati chikhalidwe cha amalawi chakwera 67 biliyoni mbuyomu anatenga 1 biliyoni kukasamalira kapinga mbali nayi amalawi akufa ndi njala ndiye tikudabwa akamati watseka mabowo akutanthauza chani uladi musa anamuchotsa ku prizoni ndi kumulemba ganyu yotukwana mmisonkhano kapondamgaga analandira mamiliyoni komanso benzi kwa sattar ndi kuna pano anamukhulukira ndikumbwezera pa ntchito zimenezi ndi zodabwisa wina akalankhula pa social media akumutsekera ku ndende 5 days koma mbava za mcp zimene zasola mabiliyoni vitumbiko mumba chimwendo banda simplex chithyola lazarus chakwera akuyenda mwa ufulu osamangidwa akupita ku msonkhano ndi kumauza anthu kunena kuti apanga deliver koma zitukuko zimene akutchula ndi za mutharika mwachisanzo shire valley transformation mzimba water project njanje ku nsanje karonga water project blantyre water project mpatamanga hydropower nkhatabay water project ngakhale magesi a mmidzi phase 8 zinabwera ndi mutharika inu mapulojekiti a chakwera tikuwadziwa bridging foundation katundu wokwera butchery gate misonkho yokwera east bridge pharmacy nepotism ndiye kuti thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukundimva ine kumtengo uko eya ndamumva wina akuti "Eh, koma pemepo koma mepo koma mepo ati tiyerekeze Anabelo Jezebelo mapeya aphunzitsi amuthandiza kubera akalamulira dziko lake liti chifukwa akakhala aMalawi atopa naye history is the best teacher mbuyomu tinali ndi president wa Kamuzu Banda ataluza 1994 anachoka mwa ulemu ayawo alomwe anachoka bwinobwino ndiye lero sitikufuna chakwera aipise mtundu wa achewa mr chakwera malangizo apadera mukadzabera chisankho anthu ndikukwiya mudziwiretu kunena kuti mwaipisa mtundu wanu ifeyo ngati amalawi sitikufuna anthu 5 aononge mbiri ya achewa kamuzu anali munthu wamphamvu ataluza 1994 anasiya mwaulemu bakili muluzi joyce banda profesa mutharika onsewa anali ndi mphamvu koma ataluza analemekeza demokrasi ndiye lero zikudabwitsa mukugwisa ntchito anyamata azikwanje mukugwisa ntchito jezebel anabelo anabelo anthu amuuza kuti tione audit we need audit 2020 2019 kunali audit a opposition amapita ku MEC ndikukapanga audit kuona list yonse ya anthu ovota kuona chilichonse chimene chikuchitika lero anabelo akukaniza chifukwa chani in addition to that jezebel akuteteza anyamata azikwanje akulandira misonkho ya aMalawi mifuti mapistol magalimoto apolisi maunyolo zonsezo mumagulira misonkho yathu koma mukutetezera anyamata azikwanje what is that lazarus chakwera akudziwa kuti waluza ndiye zimene akuchita akugula aphunzitsi akugula mapeya mainspector akuwapasa mamiliyoni ndikuwauza kuti mundithandize kuti ndiwine chisankho chimenechi kodi I say ngakhale atakuthandiza kuti uwine ulamulira kuti zimene timanena pano ndi zimene zili pa ground